ndị be anyị ana m ekenekwa unu ana m ekene unu niile n'ebe na ebe ọbụla onye ọbụla nọ na ana m ekene unu ife m chọrọ ka m kwuo kịta bụ maka ọchịchị dị n'obodo anyị bụ naijiria eziokwu na anyị ewelugonụ ya bụ ọchịchị weli ya tinyekwa n'aka ndị hausa n'aka nwoke a na-akpọ buhari ka anyị nyenụ ya efe ka anyị chịa ka anyị malụ ụdị ọchịchị ọ ga-eweta ọzọkwasị ụfọdụ na-asị ee na ndị Igbo ga-ata afụfụ na ndị Igbo ga-eme nke a na ndị Igbo ga-eme nke a na fa amachi na fa atụnyerọlị ya akwụkwọ mana fa abụrọ Chukwu anyị fa abụrọ Chukwu ọ chukwunna bụ onye na-echebe onye ọbụla chukwunna bụ onye na-edube onye ọbụla ka anyị ncha na-enekwanụ ya bụ nwoke buhari ka anyị mara ife ọ ga-achị maka na mụnwa bụ onye ọ na-adị mma ka e nye mmadụ ife ndị oyibo na-akpọ the benefit of the doubt ka anyị nye ya ka anyị rapụ ya ka ọ chịa ka anyị maa na ya bụ ife ndị ọcha na-akpọ corruption ka anyị maa na ọ ga-ebenata be anyị ebe ọ bụ na nwanne anyị nwoke Goodluck sị na ọchịchị na ike agwụgo ya ka anyị rapụkene onye a ka ọ chịa ka anyị mara ife bụ uche ya anyị bụ igbo abụrọkwanụ ndị na-akpọ ndị ọzọ asị anyị bụ igbo bụ ndị na-anabata ndị mba ọzọ ma ị bụ onye awụsa ma ị bụ onye yoruba anyị bụ igbo na-anabata onye ọbụla na ọ kwanụ ya ka chukwu nna ji wee fụ anyị n'anya wee na-agọzi anyị n'ife ọbụla anyị na-eme so ka anyị rapụ ya ka ọ chịa ka anyị were ekpere wee na-eso ya bụ ọchịchị a kama na chineke nna nke nọ n'eluigwe nwa na ife ọbụla ga-abụ ife nke ga-akpagide anyị bụ ndị igbo maọbụ ife nke ga-ebute mmegide n'ebe anyị bụ ndị igbo nọ ife ahụ ama aga aga so anyị ga-ewere ife niile tinye n'aka chukwu ka ezigbo ife bata n'obodo anyị bụ naijiria ka ife na-agala onye enu na-agala onye ana ka ọ yalụzie ịbụ ee maka uncle ị jikwa wee bụrụ nke nwa ma ọ bụ nwanne nwoke jikwa wee bụrụ nke nwa ka onye ọbụla nwee ike na-enweta ife site n'okpofufu onye afụ gbalụ ka ọ yala ịbụ site na ewo e, njikwa wee mara onye nwa ma ọ bụ njikwa wee mara onye nwa so chukwunna ga-anọnyelụ ya bụ obodo maka na o kwe nghọta na ọ bụ na aka chukwunna adịrọ ya ọ bụrọ ife a na-ekwuzi kịta anụnwa ka a ga na-ekwu maka ya bụ obodo mana chukwunna tinyere aka ya na ya wee mee ka udo wee bata wee mee ka a yala inwe nnukwu ọgba ayala so ọ bụrọ obele ekene ka anyị ga na-enye chukwu maka na ife o mere anyị erika o mere ife gbagojuru ụwa niile gbara anyị okilikili anya ya bụ o kwe m ghọta na aka chukwu bụ ife melu ka anyị nwee udo n'obodo anyị bụ naịjirịa ya ka anyị were ekpere wee nesie ka anyị were ekpere wee gbagidee ka obodo anyị wee dị mma anyị ga-enwe olileanya na obodo anyị ga-adị mma ọ gwụsịa na okwu m nwere ịgwa unu n'oge awa na volume 5